E nosu seus po sa lingua de barzolu, la lingua materna. E duncas, e immoi 'ollu acabai, narendi ca sa proposta chi at fatu sa Regioni, me is ùrtimus dexi annus est una proposta chi nosu non podeus cuncodrai, ca sa Regioni at cicau in primis de strantaxai sa LSU, Limba Sarda Unificada, chi fuera una spètzia de logudoresu Bistiu de no sciu ita. E duncas no at arrispetau mancu a su logudoresu. Sigumenti ca eus biu un'avolotu mannu contras de custa proposta, sa Regioni iant allogau sa cosa in su carasciu, poita ca non fadiat. Agoa de unus cant'annus nd'ant bogau a pillu sa LSC, Limba Sarda Comuna. ca fuera unu logudoresu ancora prus pòburu, chentza de arrèxinis, chentza de literadura, e e duncas nosu, po contras, seus narendi ca oleus su campidanesu e su logudoresu. Chi unu cras, chi unu cras, de innoi a a bint'annus, de custas duas bariedaris, imperàras, studiàras, matziàras, ndi bessiri una lìngua feti, at essi una cosa bona, ma at essi una lìngua chi ndi bessiri a pillu de sa genti, no de cuatru chi funt intraus in unu laboratòriu e ant nau sa lìngua est custa. Poita ca sa lìngua de barzolu, lìngua materna, Cun sa LSC e cun sa LSU no nci fiat. Ita oi nai lìngua materna? Ma bosatrus pentzais ca is lìnguas piticas de su mundu si poriant sarvai sentza chentza de s'agiuru de s'ONU sui diritti fondamentali dell'uomo e diritto alla lingua materna? Est s'ONU chi at moviu totu. Diritto alla lingua materna. alla lingua materna, oi nai ca su pipiu chi at ascutau sa mama chistionendi in cudda manera in domu sua teniri s'arraxoni de intendi cussa matessi fueddara me iscola, no est prus cumenti candu seu andau a iscola deu. ca in sa 'ia fueddemus su sardu, in domus in domu, chini est chi fuet bonu a chistionai s'italianu, in bidda, su maresciallu, su farmacista, su preri, cancunu antru, o si no totus in sardu. A ses annus seus intraus a iscola, a corpu. Depemus chistionai un'atra un'atra cosa, un'atra specie 'e cosa. Ecco, cussa fuet a su contrariu de sa lingua materna. S'ONU narat lingua materna. Immoi arrexoneus pagu pagu. Custa LSC, lingua limba sarda comuna, Non podit essi una lingua materna, a su mancus po is pipius campidanesus, poita chi custa LSC fuessit intrara cumenti 'e lei, e gratzias a Deus no est intrara, e speru chi no brintit mai, filla mia chi narat cincu, depiat nai chimbe. E cussa est lìngua materna? In pasi de de nai sa lìngua sarda, depiat nai sa limba sarda. In sa ia, issa intendit lìngua sarda e intendit cincu, in sa ia. In sa scola un'antra, totu un'atra lìngua chi no esistit in sa ia. Ma cussa est lìngua materna? No. Quindi, po imperai unu fueddu italianu, qual est il parametro chi si poit a cumprendi cai est lingua materna e cai no. Su chi nosu chistionaus in sa ia, pressapagu si depit cumprendi a iscola, chi ddoi at diferentza meda no est lingua materna e cussa est cosa chi nosu non podeus acetai. Duncas, duncas, nosu eus propostu dus standard, o mellus duas normas, sa norma campidanesa e sa norma logudoresa, poita unu pipiu de Orgosolo, a nai chimbe est sa lingua materna sua. Una pipia de de Serrenti non podit nai chimbe, depit nai cincu, e nosu depeus difendi custu, chi in cabudu a bint'annus, cun is laureaus in sardistica Ci at a essi un'ammisturu chi bessit a pillu de sa basi e chi nosu a bellu a bellu in pasi de nai cincu, accustumaus a nai chimbe, o a s'imbressi, issus in Cabesusu in pasi de nai chimbe ant a accustumai a nai cincu, custu dd'at a nai sa storia. Però no est una cosa chi ndi calat de pitzus e poit sa sa genti a nai e a fai e a faitai diaici. Po mei.